papita zaka makumi asanu ndi atatu 80 tsopano kuchokera pamene dziko la malawi lidayamba kulingalira zofuna kuyambitsa ntchito ya ulimi wa nthirira m'maboma a chikwawa ndi nsanje Ntchitoyi, yomwe inkangomveka ngati kuti ndi nkhambakamwa chabe, tsopano adaikhazikitsa m'mwezi wa March m'2020. Kumanga chingalande chotengera madzi mumtsinje wa Shire pa damu la Kapechira kudayambika m'mwezi wa April chaka chomwecho cha 2020. A Stanley Chakhumbira Khaila ndi wogwirizira udindo wa mkulu woyang'anira Shire Valley Transformation Programme ndipo iwo akufotokoza zambiri zokhudzana ndi mmene ntchitoyi ikuyendera. Uh, ntchito imeneyi uh, ikuyenda bwino kwambiri monga mudziwa uh, ntchitoyi inayambika yomanga chingalandeyi inayambika 2020 uh, koma tinali ndi mavuto makamaka ya covid-19 tinatseka ku site kukawiri chifukwa cha covid uh, and nthawi timaononga nthawi masabata atatu osagwira ntchito kachiwiri kaso masabata atatu osagwira ntchito zimenezi zatichedwetsa ndithu china chimene chinachedwetsa ndi z- za covid kuti mashini abwere kuno zimatenga nthawi zonse zinatichedwetsa koma tinene kuti panopa mmene tikukamba pano ah, ntchito yonse ikuyenda bwino uh, tinali nchiganizo choti contractor amaliza kumanga the intake and first 6 kilometers kuti akhoza kumaliza oktoba 2022 koma ndi zimene zinachitikazi mwina ichedwerapo pang'ono koma takhala tikukambirana ndi contractor kuti ngati angathe atayimaliza nthawi yomwe tidagwirizana kuti ayimalize. Dzina langa ndi Geoffrey Mamba, ndi mlangizi wa ulimi othirira ku nthambi ya boma yoona ulimi othirira mu unduna wa ulimi. Ife tikukhutitsidwa kwambiri um, Contractor wathu wayesetsa kuti ntchito imene tamupasayo uh, mutati muone cement imene akugwiritsa ntchito mutati muone zitsulo zimene akugwiritsa ntchito uh, komanso anthu amene walemba ndi anthu aukadaulo wawo kuchokera kwa ife ngati woyimirira boma tikuona kuti ntchito ikuyenda bwino uh, kuona uh, mmene ikuonekera ntchitoyo uh, ikuoneka kuti ikuoneka bwino kwambiri and tikukhulupira kuti mmene tayambiramo ndi kumene tikupitako uh, tsogolo lathu ndi lowala ndithu tikuonetsetsa ndithu kuti ntchito igwirike mwa ukadaulo wonse ndipo aliyense wa ifeyo ali tcheru kuti zolinga za boma zikwaniritsidwe project iyi idagawidwa m'magawo atatu ndipo pali chiyembekezo chakuti idzatenga zaka khumi ndi zinayi kuti imalizike a Khaila akufotokoza mmene magawo amenewa

ku Lengwe ndi kutinso alimi amene angakonzeke cha kumpoto kwa ngalande imeneyi monga kwa TA Kasisi, Katunga akhoza kuyamba kupindula. Ikatha fezi iyi, construction. ili m'ma phase awiri okha. Kudzabwera phase 2 imene idzachotsa ngalande imeneyi kudutsa mu Lengwe kukafika ku Bangula. Gawo loyamba ili likadzafika ku Bangula ndiye kuti yawo ntchito yatani? Yatha. Koma aja oonetsetsa kuti anthu ali ndi umwini wa malo awo ndi kuwaika pamodzi kuti akhale okonzekera kulandira izi, ntchito yawo idzakhala ikupitirira. Ndinso aja. oti asandutse alimi awasinthe kuti azichita ulimi ntchito yawo idzakhala ikutani ikupitilira phase 2 iyi ya construction idzakhalanso 5 years koma ma, ma, ma phase ya ntchito zinazi akuti iyi isanathe inayamba iyi isanathe iyi yayamba kotero kuti kutha kwenekwene ko

kwa ngalande iyi. Tikunena kuti pamene pazidzafika April, May, June 2023 atayamba kulandira madzi, atayambanso kuchita ulimi wawo. A Martin Chizalema ndi mkulu woyang'anira ntchito ya zomangamanga ku project ya Shire Valley Transformation. Iwo akuti pakadali pano ntchito yomwe ikugwiridwa kuchokera komwe kudzatengedwa madzi pa damu la Kapichira pa mtunda wokwanira makilomita asanu ndi imodzi 6, tsopano yadutsa theka ntchito imeneyi uh, yopereka madzi kwa alimi uh, ndiyoyamba oyambirira tikuyamba ndi kumanga intake kumene tikutenga madziwo asanalowe mchingalande chathu pa project yoyambirirayi uh, timanga intake yo komanso mtunda wokwana makilomita 6 wa canal koyambirira kwinako ndidzakhala ntchito ina ndiye pakadali pano Uh, ntchitoyi ikuyenda bwino ndithu ingakhale tatsalira tangopitirira theka la ntchitoyi tingati mwina 55% komabe tili ndi chikhulupiriro kuti mwina kutsogoloko uh, tikwanitsa pali chimene timachitchula siphon chimene madzi akamadzachoka mu intake adzadzera mu siphon ma siphon wa alipo atatu pa ma siphon atatuwa yoyambayi ndi imene ili mkati kumangidwa kotero kuti foundation yonse ya siphon yoyambayi tamaliza komanso panali kuyika concrete mu chingalande chingalande chathuchi ndi mtunda wokwana 4 kilometers nde pa 4 kilometers uh, 2.6 kilometers tayala kale concrete yathuyi Nde pa chifukwa choti tinamanga chingalandechi tinakhala ngati pabweretsa kufunikira kuti timange ma bridge malo osiyanasiyana. Ma bridge wa onse ndi atatu, pa ma bridge atatuwo awiri tamanga kale tamaliza kotero kuti yangotsala bridge imodzi imene tikuyembekeza kuyiyamba kumanga posachedwapa. A Chizalema akuti iwo ndi okhutitsidwa ndi m'mene ntchitoyi ikuyendera.
panopo ndife okhutitsidwa pakuona ndi mmene contractor akugwirira ntchito yake ndi ntchito yosiririka ndithu tikatengera ndi mmene akuyigwirira monga tikatenga za quality ya, ya ntchitoyi akuoneka kuti akuyigwira ndithu mwaluso titsimikizire anthu kuti ukunali koyambirira mbali ina yachiwiri contractornso wabwera kale amene akuyenera kuyamba ntchito imeneyi ndiye tikuyembeza kuti contractor amene kuyambanso kuchokera pamene anzawowa amalizire contractor wina akhalanso atayamba ntchito imeneyi kuchokera pamenepo kuyipitiriza ngalandeyi pa ngalandeyi ulendowu ndoti mpaka tikafike ku bangula mfumu yayikulu lundu nayonso ili ndi chimwemwe poona mmene ntchito yomanga chingalandechi ikuyendera pulogalamu inayamba kalekale koma mwina ndi mwina imavutavutabe koma lerolo kubwera kwa world bank kuti no ifeyo tikuthandizani pro- pulogalamu yanu itheke ndipo yathekadi tonse kuno ku shire valley tili osangalala achimwemwe komanso mwina atichosa mavuto ena ndi ena amene timapezana nawo boma ipuma mpweya wabwino chifukwa chaka chilichonse boma imayang'ana ma floods akabwera boma imatiyang'anira, chilala chikabwera boma imatiyang'anira ndiye kubwera kwa canal uku ndiye kuti I think boma ipepukidwa ithandizanso anzathu mmadera ena. Nawonso amene amapereka thandizo ku boma la Malawi pa chitukukochi a World Bank akuti ndi okhutitsidwa ndi ntchitoyi. Now we are a few years away from that

uh, contributing to this and I will do my best to make this a success.
lerolo nkhoza kuwuzani kuti ngakhale kunali zokayika ngati zimenezozo panopa sindivutika kupita kumusiko mafumu andodo ma group village headman, ma village headman atsimikiza kuti zimene timanena kuyambira 2014 kufika lero nzoti sizankhambakamwa yayi ndizotheka ndipo project yo ikumangidwa izizitu zakhala bwino chifukwa nanga zikadapanda kutero tidachita kafukufuku ameneyi